kwambanandi katolitoli mfumu village headman katolitoli anthu ambiri akhala akuyankhulapo pa zimene zachitika ku mbc ndithokoze kwambiri olemekezeka unaboka mlepo kaluwa ndi ma civil society ambiri amene achita condemn mchitidwe woyipa umene apanga achipani cha dpp kudzera mwa anyamata awo asathawe udindowu ndi wawo anyamatawa ndi awo nkona amati mkuyu zodya mwana zinapota akulu ndiye pano a dpp asachenjere kupanga issue ma press statement ausiru kumaganiza kuti atha kuchenjera pamene anyamatawo anatuma ndi iwowo chimene chachitikachi kuli ngati kulanda boma this is coup national broadcasting station ndi malo otetezedwa munthu akapita national broadcasting studio ndikupeza access yokafika mpakana pa air ndikujambula live that's very dangerous chifukwa zimenezi amene amapanga ndi okhaokhawo amene ali ndi kuthekera kulanda boma ine ine ndi msonda ine nditandipange zimenezo ndikupita pa radio kapena kupita pa national television ndikuwumiriza onse a security kumenekuja kuwumiriza director general kuti tiye ndipange rekodi ine ndikunena msonda ine kuti ndalanda bomali ine ndi president wanu ndisankha cabinet within the next few minutes imene ndi ndikulu ndi boma jenu khautira apita so okumvawo samazitenga zimene chimene zachibwana ayi so zimene apanga anyamata anuwa apangazi ndi zausiru zipanga dent legacy ya his excellency professor arthur peter mutharika so speech ya professor arthur peter mutharika ndi speech imene ili yabwino kwambiri ndipo amalawi amayembekezera kuti mspeech imene ija mutuluka zinthu koma zikukhala ngati anangonena zikuchitika ndi zina moti pano wina asakunamizeni amalawi adakali wokwiya musaone mmene mcp kudzera mwa president athu his excellency dr lazarus mccarthy chakwera anakupatsani bomali musaganize kuti anthu mitima yawo njokhululuka idakali mitima yokwiya ndiye mukayamba zimenezizi inu a dpp zoti muzimenya anthu muzizuza anthu amene ku chigawo cha kumwera amene ali a dpp amene ali a mcp mutha kuthamanga inuyo chifukwa chigawo chapakati kuli alomwenso kuli anthu anu a dpp ku chigawo chakumwera kulinso anthu anu a dpp ku chigawo chakumvuma ku chigawo chakumpoto kulinso anthu anu a dpp kulinso alomwe so zino mupangaziyo inciting violence akadzuka anzanu a chigawo chapakati a mcp muyasa dziko lino ndipo inunso simungakhale muthamanga muthawa boma lanu ligwa ilili so ife zimene sitifuna zichitike ayi nkuona anthu athu a malawi congress party tikumati mitima m'malo lezani mtima zimene anapanga chakwera waswa mbiri mdziko lino la malawi mdziko lonse lapansi sizinachitikepo ngakhale kumapeto zisiru za dpp munabweretsa propaganda yachabe kwambiri imene inapangisa kuti president wathu asapite kukapanga hand over uh, uh, uh, uh, ulamuliro kwa his excellency professor arthur peter mutharika chifukwa cha kumbwambwana kwanuko chifukwa cha usilu wanuwo munabweretsa propaganda ya chabe ya usataniki ya demoniki kuti chakwera ali ndi uh, poison m'manja akapita kukampasa moni apm atha kumwalira propaganda imene munayipanga usiku wonse wa lachinayi ndi lachisanu zimene zidampangisa apm ndi ena amene ali mu inner circle yake kuti aope ndi wina anamuimbira foni his excellency the former president dr lazarus mccarthy chakwera kuti asapite ku stadium chifoti inuyo dpp simukumfuna ife mufuna kuti mukudziwa kuti afuna kukapha president usiru ndi kumbwambwana kwa munthu wakupasani dziko nthawi yovuta kwambiri wakusiyirani dziko lamulirani akufuna kupanga transition yabwino imene dziko lonse lapansi limayembekezera inu mukabwera ndi propaganda yanu yausiru yaudemonic yausatana kuti chakwera ali ndi poison m'manja akakampasa moni apm akamwalira pali munthu amene samafa inu muzakhala ndi moyo mpaka na muyaya aliyense ngokufa timene ndi ofa ife anthufe so chifukwa cha chimenechi munapangisa kuti apm ndi ena apange mantha and wina mwa akuluakulu anu anamuyimbira foni president wakale kuti usabwere kuno sitikufuna chifukwa choti uli ndi poison m'manja ufuna kukapha president wathu serious ena nkuti tili muno blantyre kale ena nkuti talowa kale ku stadium mmene bwana amatiuza kuti sitibwera tonse were disappointed so usiru umene kumbwambwana kumeneku musaganize kuti mwachenjera ayi musayase dziko lino dziko lino ndi dziko la mtendere dziko lonse lapansi ali president wathu wapano professor arthur peter mutharika ndi president okonda mtendere speech yake ya president professor arthur peter mutharika ikuonesa kuti munthu uyu ndi munthu amene wabwera ndi maganizo asopano ofuna kukonza ziko even mmene wasankhira kabineti yake yoyamba and four ikuonesa kuti apm is geared to change this country nde inuyo omuzungulira mukamapanganso za usiru zanu zombwambwana zanuzo inuyo muthamanga ndibwereze ine ndikunena ndine honorable kenneth chitatata msonda village headman katolitoli mukayamba zomamenya anthuzo muthamanga chifukwa central region kuli alomwe kuli anthu a dpp akadzuka achewa muyatsa dziko lino kumpoto kuli alomwe kuli anthu a dpp akadzuka mcp muyatsa dziko lino kuchigawo cha kumvuma ku mangochi ku zomba kuli anthu alomwe kuli a dpp akadzuka akongeresi muyatsa dziko lino ine pano mmene ndikunena apa ndili mblantyre ndilimo muno kunonso kuno ku southern region kuli anthu a mcp akadzuka amenewo inuyo muthamanga inuyo muthamanga ine ndili mblantyre as am issuing this yet ndili mblantyre and people are very angry and zimene mwapangazi palibe angakupangeni defend tithokoze kuti a chilili mwachita issue statement koma don't distance yourself from that what has happened you have to own it kuti zachitika munene kuti ana amenewawa asadzayambirenso ndipo amene achitira anzawo we are going to deal with them musanene kuti awo sitikuwadziwa mukuwadziwa chifukwa ndi ana anu inuyo mukuwadziwa chifukwa ndi ana anu so musapange issue ma press statement anu opusa ausiru nkumadzipanga distance pamene inuyo mumayima pa nsanja atsogoleri a dpp ndikumauza amalawi kuti mukapeza aliyense wa mcp mmenyeni mumuphe inuyo mmapanga makampeni ana ausiru ombwambwana kuti mukapeza aliyense wa mcp ameneyo mumotche inuyo mmanena ndinu pa misonkhano yanu makampeni kuti mukufuna kuthana ndi aliyense mchewa